N b'a fɔ aw ma ko aw dan sogo aw ni ko donso den n'a ba balantala furakarila kɛrɛnkɛrɛnna aw ka foli ni tanuni bɛ bɔ Badenya TV sanfɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o de ye Badenya Media TikTok YouTube Galerie a b'an sɔrɔ nin bɛɛ sanfɛ mais ka se k'an ka jaw lajɛ aw ka télévision sanfɛ aw sigilen aw sagona donso ayiwa ka se k'ale ka ko kunko n'a ɲɛɲɛ ka faamuyali caman sɔrɔ la ayi a ye yɛlɛ Badenya TV sanfɛ dɔrɔn aw bɛna o sɔrɔ mais an ka réseau sanfɛ a y'a sɛbɛn dɔrɔn Badenya Media dɔgɔkun kɔnɔ an ye baara nafama jumɛn de kɛ aw bɛna faamuyaliba sɔrɔ o la An ka donso ka kɛnɛ donso ka kɛnɛ kɛnɛ kura tɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ se an ka donsoba dɔ ma min y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'a ye janjo caman kɛ ni marasa dara la janjo dara la a ma da la ko wariba kun a y'a dɔn ko de kɛ n'a dara la bi ayiwa o tigilamɔgɔba dɔ bɛ ne bolo aw ni ne y'a tɔgɔ fɔ sisan sigiyɔrɔ bɛ kɛ jɔyɔrɔ ye an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen olu bɛna kɔntan an ka denmisɛnnin caman fana bɛ yen a ka da la olu ye sira bila u bɛna sira ta aw ni ne ayiwa an ka se ka nin ja ɲuman in lajɛ o sababuya bɔra Amidu Jakite la n bɛna an ka siba an ka ɲɛmaayaso fo donsow ka d'a yɛrɛ ye donso an b'a fɔ a ma k'a dan sɔgɔ ni ko vieux i dan sɔgɔ ni ko i ni ko Karamɔgɔ Ayida kɔri baasi t'i la baasi tɛ n na alihamudulilayi n b'Ala barika da nse Ok vieux an ser'i ma bi an ma s'i ma juguman na mɔgɔ caman bɛ donsoya la an bɛ se k'a fɔ olu t'i bɔ parce que i bɔra la alihamudulilayi i tilala k'a k'a ye a ka d'an ye i ka foli kɛ i faw la ani i kɔrɔw ani i dɔgɔninw na an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan mandi kɔnɔ
Mali donso den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka soma den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka mori den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka walima den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka dugutigi jamanatigi bɛɛ tulo b'i la ka arajo ɲɛmɔgɔ bɛɛ tulo b'i la ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a y'a mɛn ok ni ma fili ma ɲinɛ aw bɔra k'ale ka foli mɛn mais vieux hali n'a sɔrɔ an b'i baba dɔn an bɛɛ lajɛrɛlen fa a ka di n ye nin wagati la fa yanfan ba yanfan i k'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna Parce que bɛɛ lajɛrɛlen de bɛ sigi lundi o lundi 14 heures dɔw b'u abonné an na dɔw bɛ u sɔgɔ an ka chaîne na ka se k'aw ka émission nafalama in lajɛ. Karamɔgɔ Ayida a diyara n ye ka bɛn n ma. Ayi kalanden don. Ne fa tɔgɔ Sedu Jakite dit Waraba Caco Mali kɔnɔ Mali kɔkan farafinna farajɛla diɲɛ bɛɛ b'a dɔn. a jɔrɔmɛya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ka donsoya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ka somaya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ne ba tɔgɔ ko jɛnɛba tarawele o de sago alihamdulilayi n b'a dɔn aw bɛ ka faamuyali sɔrɔ aw balimamuso ayida jɛma ale ka donsow ka kɛnɛ ale ka donsow ka kɛnɛ bi an fa n'o de ye waraba caco sedu jakite ale denkɛ vie o de b'an bolo aw ka da la wara sara mais a ma ban a den balolen bɛ an bolo vie i bɔra la i kɛra ye ee sisan caman de ko an ma n'u y'an ka émission lajɛ u b'a fɔ ko n'an sera aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na e yɛrɛ vie mɔgɔ dama min ye weleli kɛ ko mun na ko vie ma ta o de ka ca min ma weleli kɛ vie ko aw baba tuma ani aw tuma ko bi ko différence ba de bɛ donsoyaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana n'o ye karamɔgɔ ayida nin kɔrɔfɔ diyara n ye kunun donsoya ani bi donsoya kelen tɛ a k'i jɛ i b'a ko jɛgɛ jalan ni baji i b'a ko kɔgɔji ni baji a ka jan kojugu
fɔlɔ donsoya sogo tun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali faya kɔnɔ yan sogo tun bɛ yen kitan kɔrɔ yan sogo tun bɛ yen hali n'i ye waduuru bɔ i bɛ sagona sogo faga i bɛ taa bibi na se mais bi donsoya n'i bolo t'i kɔ sɔrɔ wari t'i kun hali lɛ i tɛ se k'a faga a fɔ munna sogo jana kilo kɛmɛ saba ni kɔ kilo kɛmɛ naani ni kɔ ne ka bɔli o bɔli ni ne ka kalanden sigilen morikɛ ne ka bɔli o bɔli waa bi seegin i bɔli ka taa sogo ɲini na n bɔli ka taa kungo kɔnɔ waa bi seegin ayiwa aw tulo bɛ n na dɛ n dasɔngɔ t'o la denmisɛnninw ka furasɔngɔ t'o la walita wari t'o la o de sago ala sago sago tigi ye ala ye mais vie karamɔgɔ vie ni e bɛ taa e yɛrɛ de b'i jɔ n'i ka dépense in bɛɛ ye ou bien mɔgɔ de b'i dɛmɛ ayida mhm. ne fa ma sogo feere depuis ala y'a wolo depuis ne ye donsoya daminɛ mhm. ne ma sogo feere maa si tɛ ne dɛmɛ i yɛrɛ n kelen parce que n jarabi don n jarabira a la a kɛra n dakan ye adamaden n'i dakan kɛra fɛn min ye n'i y'o dulon mɔgɔ wɛrɛ la i tɛ tɔgɔ sɔrɔ o la ne ni n ka kalandenw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne ni malo kilo cent kilo de bɛ taa cent kilo bɔrɔ ne n'o de bɛ taa an bɛ taa jigin minnu kan olu b'a dun an b'a

quatre cent mille o tɛ dɔrɔmɛ bi seegin ye dɛ ɛɛ ayida ni nkɔnifɔla ne degun bi nkɔnifɔla ka sɛnɛ ni kuma bi a diyara ala ye o a ma diya ala ye o a diyara mɔgɔ ye o a ma diya mɔgɔ ye o sini ne vie bɛ sogo faga sini bɛ sogo faga a fɔ mun na sɔgɔ ko
mun ye donsoya nege bɔ n na donsoya tiɲɛna kunun donsoba kun tilennen don ɲangoya kun tɛ yen asira kun tɛ yen ɲɔgɔn kɔniya kun tɛ yen n'a fɔra ko min kun ye donsokuntigi o kun ye donsokuntigi yɛrɛ ye o bɛ bonya o bɛ bonya mais bi wari de bɛ donsokuntigiw sigi mali kɔnɔ bon donsoya tiɲɛna bi an tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni e ayida ye tɔgɔ sɔrɔ o bɛ digi ne jɛnɛba viye la bɛɛ n'i dakan don i yɛrɛ ɲuman ne ye jɛnɛba viye wara ka viye ne y'a min sin fɛ k'a sɔrɔ bonbonsi fɛ kosɛbɛ n m'a kalan mɔgɔ ka so n bɛ taa ɲɛɲini ni n bɛ se ka fɔ mɔgɔ min kalan donsoya yɛrɛ kɔnɔ K'an tɛmɛtɔ ye o sara yɔrɔ sidibe hali ne fa bɛ ne kan
o yɔrɔ a fana tɛmɛna an ka nin émission kelen fɛ an ka foli bɛ s'a yɛrɛ ma i y'a faamuya n'a fɔra ko sogo faga N tɛ taa nkɔni fɔ kɛnɛ si kan ko ne kunkolo biri ko k'a bɔ bɛ ka kunkolo biri i y'a faamuya ne ye sogo min faga bilahi ne filan tɛ min y'a faga a tɛ yen tɔgɔtigi sogo n kan tɛ nkɛlɛn ni sonsanninw ma dɛ ani tuba birintuba ninnu ne ye mali faga vie ye mali faga a ka ca an tun bɛ tila ka se i ka mali faga ma parce que dɔ y'o ɲininkali k'a dɔ kunkolo filɛ
an bɛ tila ka n ka kamera bɛ tila k'a ta sisan ne ye dajɛ faga ne ye tankɔn faga ne ye sɛnsɛn faga ne ye sigi faga ne ye lɛ faga ne ye nkɔn faga aa ni tɔgɔtigi sogo don marasa ni tana ne b'a dɔn n b'a dɔn ɲɛfɛ k'a dɔn kɔfɛ sibiri sɔgɔla sa sako tigi ye ala ye n'i ma fili i ma ɲinɛ aw bɔra ka viye ale ka an ye question min k'a kun a y'a jaabi a jaabi cogo ɲuman na ka tila tuguni ale bɛna na ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ donsow ye k'a fɔ donso ye fana ko aw balimamuso ayida jɛman n bolo bɛ duguma vie a fɔra k'e ka mali faga ko fɔ an k'i ɲininka de ko parce que ko ko n ye donso ye bɛɛ tɛ mali faga n ye donso ye bɛɛ tɛ dakɛ faga ko n ye donso ye bɛɛ tɛ sigi faga vie ke e ye nin kelen kelen bɛɛ kɛ k'i baba ye tile kelen su kelen kɛ janjo la ba ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni dugu ni dugu in ko k'a bɛ kɛ ni dugu in ko k'a tɛ kɛ mais i baba ta ko tɛ dɛ vie e yɛrɛ ta don k'a ka da ɲini a nana ko fo k'i i ɲininka o de la i kanubagaw de ko tɛ ne tɛ dɛ i kanubagaw ah, ayida nin diyara ne ye mhm. o seere dɔ nana sisan sisan n'o ye Bɛni Jabate
a kɛra mɔgɔ min ɲɛna o balolen bɛ dugumakolo sanfɛ o y'an sɔrɔ émission yɛrɛ la sisan an bɛ Ala fo k'a barikada voilà donc vie an b'i fɛ parce que a bɛ sɔrɔ nin tigi ye dɔnbaga de ye Ayida
Seyidu Konatɛ ka kɔnsi Mali an ka donsobaw taara k'a tan ka dɛsɛ kabini siga kan a kɛra min ɲɛna a filɛ an ka Bamakɔ donsoba bɛɛ taara ka taa Mali k'a bon ka dɛsɛ ne ni Bɛni Jabatew taara tile tan ani kɔ an b'a nɔfɛ ne ni waa bi wɔɔrɔ de taara ne ni waa saba de seginna Allahu akibar donsodenw aw tulo bɛ n na donsobaw
ka mali u y'a saraka ninnu bɛɛ laturu da ne bɛ k'an ta da an bɛɛ bɛ k'an ɲɛɲini Banabagu Seyidu Konatɛ kɔnsi mali ko cɛ t'a faga ne ko n ko ne Jɛnɛba vie de b'a faga ala sɔnna ala ma sɔn n b'a faga su quatre heures du matin ne ye mali gosi a tɛ ne ne sen bɔ ba camancɛ la wajibi kɛra den ye n bɛ n jɔ kɛnɛma fɔlɔ ka mali bon ne ni mali de bɛ kɛlɛ ji la minɛ ji ba camancɛ donso bɛ donso bɛ yen dɛ N'i y'an ka bamakɔ donso caman bila k'u don kulun ka taa mali bon u b'a fɔ ko mali faga banna ne ka cameraman tɛ se ka taa ale tɛ se ka taa ok n b'a dɔn e min ka question bɛnna nin ma ko n'a nana k'an ka vie ɲininka ko n ye donso ye bɛɛ tɛ mali faga n b'a dɔn janjo min kɛra mali faga don vie bɔra k'a da don a la Jani marasa dara vie la vie kun kɔrɔtalen b'a dɔn parce que bi marasa bɛ da dɔ la i b'a jansa ni wari ye mais vie ko k'a bɛ marasa jansa de a baba y'a kɛ cogo min a fana bɛ k'a kɛ o kɛcogo kelen na vie an bɔra k'o mɛn sisanni na ne y'o de fɔ donsow ka émission ka di mɔgɔ min ye Badenya TV de b'o bɔ ka yira aw la nɔgɔya la o ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛ dɔrɔn a banna vie mais dakɛ ta don o kɛra cogo di an tɛ kɛnɛ karaba don k'a kɛnɛ karaba a diyara sogo ye i bɛ sa de a ma diya sogo ye i bɛ sa de mais a fɔra an ɲɛna ko kirisi fana bɛ sogo dɔw bɛ yen an m'a mɛn ko mɔgɔ tɛ kɛ donso ni bolo duman t'i bolo wa dan sogo n'i kɛra n'i kɛra jeli farimaba ye fo fura duman ka k'i bolo n'i kɛra arajo baarakɛlaba ye f'i se kuma caman ba la
kan kilasi yɛrɛ sigilen ɲɛ wagati n'i kɛra donsokɛ ye i bɛ sogo faga fɔlɔ so kɔnɔ ka taa tɔ bɔ a la kungo kɔnɔ de donso bɛ yen nanso bɛ yen marifatigi bɛ yen donso bɛ yen soma bɛ yen woyima bɛ yen mais ne yɛrɛ ba ye donso yɛrɛ ye yɛrɛ ni wasonin ba tɔgɔ de jɛnɛba ka f'i ye dansɔgɔ
i ni ko ne y'o de fɔ ayiwa baliya mun n'aw ka torofe bɛ di donso ma bi ni a digira min na n bolo bɛ n kɔ o tigi n bolo bɛ duguma vraiment ni vieux ma torofe fɔlɔ sɔrɔ n b'a dɔn a tɛna kɛ filanan ye ni vieux ma bila torofe fɔlɔ la n'a fɔra ko ka filanan d'a ma ne yɛrɛ ayida ne b'a fɔ n ko an jɛna karamɔgɔ ayida ka da mun kan i ye janjo min kɛ a kɛɲɛnabaga bɛ yan a ma sa ne yɛlɛla yiri sanfɛ
n fa dugu la feerela ne sera yɔrɔ min sa yɔrɔ ye n fa ye yɔrɔ ye n karamɔgɔ ye yɔrɔ ye n ka mɔgɔba ye donsoba bɛɛ ka di n ye dɛ mais n bɛ yɔrɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛn yɔrɔ ye yɔrɔ ye cɛya dusu don n kɔnɔ depuis fitinin i y'a faamuya
ne yɛlɛla yiri sanfɛ depuis sɔgɔma neuf heures an bɛ mali nɔfɛ fo dix-huit heures ala nana mali se n ma mali nana don ne jukɔrɔ ne bɛ san ma mali bɛ ji jukɔrɔ ne y'a gosi ne ni yiribolo nana bin mali kunkolo kan ne bolo ne de sara wa mali de sara wa ne m'a dɔn fɔlɔ fo n kɛlen ka n yɛrɛ kɛnɛman sɔrɔ ne sera k'a dɔn sisan ko jate foyi tɛ ne la jeli min bɛ ji kan o mali jeli a yɛrɛ ne y'o kɛ ne jeli ma bɔ
karamɔgɔ yɔrɔ ye ne wele
balajima kɔnsi la kɔnsi ye dimansi ye yɔrɔ ye ne wele alamisa nin heure ko donso banna ale bolo ko donso t'ale yɔrɔ bolo bilen ko mali faga papiye filɛ ale yɔrɔ bolo sogo fagala t'a bolo ko kɔnsi ye dimansi ye k'a fɔ k'ale bɛ malo aa ne ko bon yɔrɔ n k'i tɛ malo n ko ne fana balolen ne bɛ mali d'i ma juma maraka mali bɛ faga juma wa n ko mali d'i ma juma ne bɔra su deux heures du matin ka taa se kulomajɔ dugu jɛra nin heure a sɔrɔ ne ni an ye mali faga k'a kunturu ta ka di yɔrɔ ma ka taa kɔnsi kɛnɛ na balajima vieux i dansɔgɔ i ni ko ka segin k'a fɔ k'i dansɔgɔ k'i ni ko aw minnu tun ko k'a b'aw kɔnɔ ko vieux ye donsoya dabila ni n ma fili n ma ɲinɛ aw bɔra nin wagati kɔnɔna na ka vieux a ye koba minnu kɛ a ye mali faga minnu kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wagati bɛrɛ t'an bolo an bɛ wagati min i n'a fɔ bi an bɛ ka bɛɛ ta dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ta ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ vieux ka kɛnɛ wɛrɛ kan vieux an ka wagati bolodalen sera parce que an bɛ k'a ka fɛnw ta dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna a ma an bɛna cadeau dɔ di aw ma N b'aw ka bila la mais donsoya an bɛ kuma labanw fɔ donsoya tɛ yen tuguni
mais donsoya man ka b'aw ɲɛna donsoya banna mun na bɛnbaliya mɔgɔ fara farala bon wari ye donsoya tiɲɛ i marasa bɛ ka fɔ dɔw yɛrɛ kun i jigila bɛ tigɛ di ala o dɔn man gɛlɛn nin ye I n'a fɔ anw ka caméraman ninnu ɲɔgɔn n'a fɔra kɔni ko marasa ka fɔ olu kunna kɔni ne tɔgɔ bɛ se ka marasa dɔn ne sababu la i bolo y'a jɛ mais n'an donna kulu kɔnɔ a kana boli dɔrɔn o de a bɛ boli bon ani ce ani baraji n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka a filɛli jama bɛɛ fo ka mali donso fo halibi ka somaw fo ka aw filɛbaga bɛɛ fo kuma ka gɛlɛn ne ma mais n b'aw ka bila la wagati bɛɛ merci merci Oke n'i ma fili ma ɲinɛ an ka donsoba donso min b'a la n'a bɛ marasa dɔn ni wari don tɛ n'a b'a dɔn ni sogo ye donso min b'a la ayiwa aw ka da a la aw tun ko k'ale ye donsoya dabila parce que k'aw famana k'a kunkan mɛn a m'a dabila a ko bi donso ani kunun ta vraiment différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa u tɛ se ka jɔ ɲɔgɔn na vieux Jakite Seydou Jakite Jɛnɛba Jakite ale den don ka bɔ a la man gɛlɛn ka k'a ye cɛ kelen min bɔra a la ka k'a ye ale de tun b'an bolo o tuma na aw dansɔgɔ aw ni ko a k'an bɛn donso wɛrɛ ka kɛnɛ kan dɔgɔkun nata bye bye merci nin tɛ baasi ye bi an bɛ wara ka so yan n'i ko ko warabugu Seydou Jakite waraba caco kalifa mɔden ani awa mɔden korikaden ani sinɛden an b'o ka so yan nɔ bi ɔ alihamudulayi ne nana bɛn n'a ye interview ye fɛn min kɛra i ɲɛna o ɲɛfɔcogo man k'i kamana gan wara y'a tile kɛ sogo kuma na kɛɲɛ kɛ kɛ mali nin kɔnɔ ci bɛ bila donsokɛ in ma waraba caco a bɛ taa seko k'a la a y'o caman kɛ jamana in kɔnɔ yan o dɔnnen don ɔ n bɛ to k'a fɔ n ko tolonin k'i jija hali n'a ma fa bɔ yirila yɛlɛ na a kana sɔn bubagaw k'a kusi ɲimi wara ka so yan nɔ wara den cɛman k'a daminɛ vieux la ka jigin ka na a dɔgɔninw bɛɛ la f'u laban a bɛɛ bɛ nɛgɛ fili i n'a fɔ u fa tun b'a kɛ cogo min na ɔ donc an b'a fɔ u kɛra u fa ɲɔgɔnna ye n'u tun ma se ka kɛ o ye ne tun b'a fɔ de ko nkoronko wolola sajɛ la dɛ ɔ mais ne taamar'u nɔfɛ kungo kɔnɔ u ye min kɛ ne ɲɛna ne bɛ se k'o seereya fɛn min kɛra i ɲɛna o ɲɛfɔcogo man k'i kamana gan n'i ma fili ma ɲinɛ vieux yɛrɛ da sera yɔrɔ dɔw ma an ye janjo caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an taara gun na o janjow kɛra ka taa feere la o janjow kɛra ka taa basiribeji janjow kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kɔfɛ ka taa ganadugu Seydou Konate ka kunsi la o janjo kɛra min kɛra yen nɔ a ma dogo Bamakɔ n'a lamini na tile tan ni kɔ Sinɛ bɛ sogo nɔfɛ n'o ye Vieux Jakite ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko Vieux a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Sinɛ de ye wara fa tɔgɔma de don a ye baara min kɛ donsoya kɔnɔna la n'i ko ko ne ka n da don a la an bɛ k'a daminɛ sɔgɔma yanni ka se su ma a tɛ ban fɔli la yan ye donso du de ye bon fo ka taa min kɛ donsoya tɛ se ka ban yan o de ye ala sago ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen sago ni donsoya banna diɲɛ don o don an b'a fɔ ko ngɔrɔngɔ wolola sajɛ la parce que u fa y'a kɛ ni sogo tun ye kɛɲɛ kɛ ci bɛ bila a ma wa hali sisan o kelen don ni sogo ye kɛɲɛ kɛ ni ci nana ka n'a fɔ ko vieux jakite i ni dɔgɔw wa sogo ye kɛɲɛ kɛ dɛ a ye taa aw fa ladege u bɛ taa a ladege ne yɛrɛ jɔlen b'o kan ne bɛ se k'o seereya di o de ye ala sago lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen sago aw dansɔgɔ aw ni ko